onye bụ nze na ala igbo bụ onye na-eze and obodo ọ na-enwere nze rie nne o nwekwa ive a na-aghatọkọta asị na nze maka onye a na-echi nze ya ebulu oche nọrọ ana na mbala be ya e wee kaa gị mma n'ile a kaa gị mma n'ile mmee si n'ile gị drọpụ n'ala covenant direct covenant with you and aja onye bụ onye nze jụọ over how many of them chiri nze ka a kara mma n'ile that's why they can still do a lot of nonsense na ọ wụ na anyị edozita ala igbo ma na anyị esi ego kwara azụ again we have to go back just like na a na-akwa ozu na many families achọpụtago na ị kwasịa ozu mechie party niile ị na-eme onye a bụ na ị kwọrọ onye a na traditional way emesịa na family ya wuo ma jide unu ọ na-eme ka ọ na ọdụ eme ọ na-eme steady so ka ka ndị mmadụ amazighọta na o nwere onye anyị bụ o nwere ndị anyị bụ you cannot change who we are as a people

lost in the curriculum ụmụaka na-agụ and they forget that Nollywood is the only product from Nigeria that is being exported as finished product nothing else there is nothing else we are exporting from this country as finished product
ka e kwuo maka igbo ya na omenala igbo because eh, afụ m na ị bụ onye ife igbo na-amasị rinne and then enwekwu eh, interview anyị melụ the Reverend Father uh, afụ m your remark there uh, the Reverend Father uh, na-ekwu maka ịkpụ alụ yes and everything kedu your uh, disagreement with such remark from him ive m na-ekwu eh, ka anyị ghara ịdị na-aghatọkọ just like that remark m make ịkpụ alụ bụ something bụ ive ndị Igbo na-eme na e nwe pattern e ji akpụ dị alụ onye ga-abịazi asị gị na anyị na-eji ụzọ ụka wee je kotuo Jizọs n'elu obe wee were kpụọ alụ abụrụ ihe a bụ just ka a na-aghọrị mmadụ asịkara na nghọrị ka ọ mana ịghatọkọ ife ọ ịgha ịghatọ ife niile a na-eme it does not just make sense ịghọtago onye na-aka ụka face ya ụka azụ jizọs bụ ndị ndị ndị wayo ndị na-esogharị ya sị ya na ndị otu ya ya nwee ike ịkwụ tax maọbụ akwụna tax jizọs wee sị ya kedu ego eji akwụrụ tax ma weta gịnị eweta ego egosi ọ sị ya kedu onye ese na ego a ọ sị ya na onye ese na ego a wụ n'oyi- no siza ka ese na ego ọ sị ya weli nke chukwu nye chukwu weli nke siza nye siza It simply tells you na enwere authority bụ siza na siza nwere authority mana nsogbu enwezi today na people believe na o nwere ive bụ siza that siza nwere ive ọ represent it represents a system that is there weli nke that system nye that system weli nke chukwu nye chukwu chukwu asịra gị mebie everything so onye na-aka ụka ụka dị mma just like ọdịnala dịkwu mma onye ụka kwere aka na-akasi ya ike onye ọdịnala kwe eme ya na-emesi ya ike maka na ovu chukwu a ka a na-ekpere mana mbọsị ọ wụ na ebido ghatọkọba ive niile ọ na mmadụ asị gị ọ wụ na ị chọrọ ịdị ọkụ na ị chọọ ịdị ọkụ ị dị ọkụ ị chọọ ịjụ oyi ị jụọ oyi ị ma nọ in between so enwedịrị ive na-aza na fada ya asị na ya na-eji ụzọ ụka were akpụ alụ o nwere just like na a na-akwa ozu na many families achọpụtago na ị kwasịa ozu mechaa party niile ị na-eme na iji egbuo 1 million cows gbọọ the whole canopy onye a bụ na ị kwarọ onye a na traditional way emesịa na family ya wụ ma jide unu ọ na-eme ka ọ na ọdụ eme ọ na-eme steady ọ na-eme steady so ka ka ndị mmadụ amazighọta na o nwere onye anyị bụ o nwere ndị anyị bụ you cannot change who we are as a people and ọ because na ụdị nkụzi fada na-akụzi na-eme ka people ada aghọta ụdị nkụzi a bụ try to we try not to allow that thing to fly ọ bụrụ na mmadụ ji eyi ya nwanne ya na o mego alụ i mee alụ ị ya-akpụ the alụ just like eh, n'ụwa nke anyị bi n'ime kịta ndị mmadụ na-egbu mmadụ ma ndị ya ejeba court ile nwere isi gị na mmadụ ya ma sị ka e treat ya fuck up onye fuck up onye ahụ ka e gbuo onye i forget ya na omenala ndị igbo anyị maara na onye ọbụla gburu mmadụ egbugo ọchụ and ọ ya wụ the highest crime mmadụ ya commit i wee isi gị aka aka i gbuo mmadụ o nwere ihe ọ ya eme gị mana iwu na ọ ya abịa ọ bịara ọ bụrụ ọ bịara na ụmụ ọ bịa na ụmụ ụmụ ọ bụrụ bụrụ ọkwa gị ma ọ bụrụ ọ bịara na ụmụ n'ụlọ- na ụmụ onye a yes ọ bịa na ụmụ ụmụ onye a ma iwu na onye a ya abịa nwere i- ede egbu mmadụ na nkịtị otu esi mezie ya nke ikpeazụ na ọ bụrụ na mmadụ gburu mmadụ by mistake onye a gbaa ọsọ ọchụ negode that ala ebe e nili onye a ị ma agba ọkpa na that ala until onye e nili a reincarnatie until o wee bịakwa ụwa again a ga-agbagide ava agba confirm na onye eni ya abịagokwa ụwa o nwego onye ọ nọrọ ụwa ọ mgbe a ọ ji wee nwee onye ọ nọrọ ụwa ka onye eni gburie by mistake ya eji wee nwee right ichiete back